igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekene m unu wee na-anabata unu n'ebe a bụ bịa mụta igbo ebe anyị na-akụzi ihe gbasara omenala igbo ndị anyị kwesịrị ike ịma ndị anyị chefuru echefu ọ bụ tata bụ izizi ị na-afụ m ana m asị gị nnọọ n'ebe a bụ bịa mụta igbo wee na-asị gị gbaa mbọ ka ị na-esonye anyị n'ife anyị na-eme ịgba mbọ na-atụsa nkụzi anyị dị iche iche n'ụbọchị tata o nwere nwanne anyị nwoke jụrụ m obere ajụjụ ajụjụ a wee bụrụ kedu oge nwoke kwesịrị ike ibido wee dinaba nwunye ya ya n'usoro e si anụ nwaanyị kedu mgbe ọ ga-agba o luo nwoke wee bido ya na nwunye ya dinawa maka na ihe a bụ ebe anyị na mm, ndị oyibo kpọrọ argument ebe anyị na-arụrịta ụka ka a sị na o nwere ofu fada na onye nwa dị ime so wee sị na onye ha agbaghị akwụkwọ ya eyi ga ya eme nke a wee na-asị m na ihe fada mere na ọ dị wrong na gịnị ka fada ga-eji wee mee ya na after all na e megwa ego nke nwaanyị ya bụ ụdị ajụjụ a a jụọ m ya ana m ebiwe ọnụ ebiwe were aza ya maka mụ onwe m bụbu onye ụka ama m ke o si adị mana tupu m gaa n'iru na ịza ihe a ma ọ bụ inye nkụzi ya na ya yi m ga-ebu ụzọ yọọ gị bụ onye na-eje ụka na ọ bụrụ na ị na-eje ụka i kweta na ị na-eje ya i kweta n'ime obi gị niile n'ụka a ka ị na-eje biko gbaka arụ na-eso nkụzi ụka ahụ a sị gị na nwunye gị agaghị adị ime ya adịna ime kedu ihe a na-achọ n'ike ọkụ na-abụrọ azụ ndụ wee atọ atọ dị mma ịmụ ya mvọ ị na-eje ụka a sị gị eh, mgbe dị otu a nata olili i kweta mgbe dị otu a eme nke a i kweta eh, mgbe dị otu a i bido nke a ka ezi nke ga-asị ya bụkwa ajọ ife ị ga-amagwa ihe ahụ ụka na-akụzi ụka ahụ ị na-eje mmechichichara ihe niile aha na-akụzi ya bụ ihe m nwere ike ikwu maka nke ahụ ufe nyere ya mana a bịazie n'ihe gbasaziere na eji omu na ọdịnala Igbo kedu mgbe ọ ga-abụ o luo nwoke ebido dinaba nwunye ya ehe nke ahụ dịkwa iche mana ọ sọ ụka na-agụ otu o kwesịrị ike isi wee dị ọ na-adị eje ebe nwaanyị je kụọ kpamkpam kụchaa kpamkpam ee mbọsị eje akụ kpamkpam nke nwaanyị na-adị eso nke nwoke were aja anawa mana o ruo be nke nwoke akụzibugo m ihe a mbụ ọ naghị esobe ọ naghị eso eh, nke nwoke were alalụ ọ nne nke nwoke ka ọ na-eso eje alalụ n'ime ụlọ nne nke nwoke ọ bụ na nne nke nwoke anọ ị mara na ụmụ nwanne nke nwoke ndị nwaanyị ka nya na ha ya alalụ n'abalị ahụ ee etu esi eme ya mgbe gboo naanị mbọsị a ya emezi ego nwaanyị ahụ nke nwaanyị ya abata jekwanụ ka o soro nne nke nwoke lalụkwa ka o si alalụ nne nke nwoke asị ya nne ọ bụkwa ebe a ka ị ya alalụzi n'abalị a ị ya eje bakwugozie di gị maka gịnị na e mego ego ya ị chọ ka m zaa gị ajụjụ a mana mbọsị ọnụ ị mere ego nwaanyị gị jee libe na gị nwe ihe omeni mana ị chọzie ka i meta ya mma ị ma na ị gbacha nkwụ ịgba nkwụ abụọ iwu na ị gbaa nkwụ i wee dinaba nwunye gị no mana ọ bụrụ na ị chọ imeta ya ọfụma i mekwaa nya otu ahụ ọ dị mma mana i mekwa ha ego nwaanyị hey m sị gị na ọ gị nwezi ihe ịgba nkwụ bụkwanụ ịgba nkwụ mbọsị

isi na anya ji wee dị anyị ụtọ ọ dị anyị tata mgbe izizi onye ọha na-agbakọta aka gbara azụ nwa ọ wụ na ọsa nọ n'ụlọ ụzọ nwanne ya etekwala ya nkwụ etu esi eme ya mgbe gboo so mbọsị ịgba nkwụ ahụ ka eji ene ndị mmadụ ọrụ n'ọzụzụ fa zụrụ nwa a nwa ndị ụmụnna nwere ọzụzụ ha na-adị azụkwakwa ndị ụmụada nwere ọzụzụ ha na-enye maka na ọ wụ na m na-aga n'ụzọ fụ nwa ada anyị ka ife na-eme ya aya m agbachiri nwa ada anyị ya mbọsị nwa ada anyị ahụ ya agba nkwụ eje m je ṅụọ mmanya ka m wee nenee onwe m ọlụnụ ehe etu a ka esi eme ya ya that is the essence of agbamnkwụ a na-agba ọ mbọsị ọ nya kpatara na sọsọ oge ndị nwe nwa ji adị very relevant ma a chọ ime ego nwaanyị ejekwuje ego na ya nalụ ị fụ ka ya kpọrọ nna nke nwaanyị pụọ n'ilo ihe e ji apụ n'ilo a ka a ma na obi adịkwa ya mma maka nke ahụ nke rutere ihe ọ na-achakwa aha nke a ndị nke ọzọ wụzi a gbachara nkwụ a na-enwe nke a na-eke ihe nwa mana ndị ụmụnna ya ekezi ma ewu anyị eweta ụmụnna ya ata ewu ụmụnna nwe ewu maka na a na-agbakọtala aka ọnụ wee zụọ nwa ahụ ya bụ gị bụ onye jụrụ m ajụjụ ọ bụrụ na ị gecha ife nkụzi a ị fụ na m azara m ajụjụ gị ọfụma ị na-eje ụka ị gbasobe nkụzi ụka ị na-eje asazi na ụsa nwaanyị mgbuwe ya tata dị ọma ịmụ ya mbọ ị na-eje ụka ụka kwuo na nwaanyị ahụ ha dị ime wee gbaa akwụkwọ ma erụfeghị otu aha ọ bụ ha na ọ bụrụ na ị na-eje ụka ya o kwe m dibe ya bụ eh, anyị ga-achịkọta bie ya ebe a ụnụ hmm? amagwo na nwoke mee ego nwaanyị na ọ ya nwezi ọ gbazie mbọ gbakwuo nkwụ maka ọ na-abụ ihe ama mma anyụcha nsị akapị ya ọnụ ọ bụla otoro ya bụ ka anyị kwụsị ebe a n'ụbọchị nke taata tụsara anyị nkụzi anyị gbaa mbọ na-esonye anyị n'ebe ahụ bịa mụta Igbo